Kodi aprofesa sitinayende nawo? Kodi pamene timayenda nawo timasowa chakudya? Kodi pamene timayenda ndi aprofesa timasowa fetereza? Kodi pamene aprofesa timayenda nawo abambo amagona ku filling station? Alibere. N'kulinga utayenda naye lerotu taonatu taona tokha nde a professor abwererenso m'boma sindiye kuti tikuwayesa ayi ndi chodziwadziwa ntchito zawo zikuwachitira umboni iwo tilole kuti a professor alowenso kuti pamene anasiyira zintchito zija apitirize. Tikumamva kunena kuti a kulibe chakudya ku Malawi kuno chifukwa cha Cyclone Freddy. Chifukwa cha zothina zambiri kodi ndi koyamba kuti kukhale cyclone ku Malawi kuno? M'mbuyomu sizimachitika? Koma anthu timagona ndi njala? A professor tu amati akawona kuti kuli. zogwa mwadzidzidzi zimene zachita affect anthu ambiri amadziwa kolowera kuti anthu anga asafe ndi njala osangoti ayi ena akubisa ngati akuchita dala anthu m'malawi muno kubweretsa zinthu zowawa nanga akapitiriza mboma Akaipeza ansala yake ngati asakuipeza lero bodza lina ndilija akunena kuti aliyese akabeleka mwana adzilandira 500,000 komatu tamvetserani tsopano akuti 500,000 imeneyo Mwanayo sadzaiona mpaka adzafike dzaka 18. Zoona zimenezo? Mwana wosowa chakudya kodi akhala ndi moyo n'kufika dzaka 18? Aona kuti imeneyo sikugwira. Ali iyayi, mwana wa aliyense adzilandira 50,000, anaterotu ku Mzimba. Aona kuti imeneyo sikugwira, abwerera.

konena kuti adzisankha okhaokha amene anakachita register kodi ukwati wachinkhoswe si ukwati? koma ndi angati amati akachita chinkhoswe nkukakwatitsa amakapanga register ku boma ndi angati? mukuona ukathyali wa anthu awa kunena kuti mawa adzanene kuti iyayi inu simulandira inu simulandira chifukwa simunakalembetse ukwati zoona zimenezo? Ana ambiri timanena kuti yayi sukulu ku primary ndiyosalipira komatu kuli sukulu fund, kuli examination fund. Ana ambiri amabwerera kukakhala panyumba. Tikanena za fomu folo ndiye nanji. Makolo apeze school fees, makolo apeze akuti ija yojambulira chithunzi, ayi apeze yokalembera mayeso. Ena ofikafika amaka amabwerera osapitiriza ndi sukulu. Ndiye waona kuti makolo mukumakhala mukusowa mtendere kuti kodi anawa sukulu ndichita nawo bwanji. Ndiye iwo anena kuti manifesto ya dpp ikuti sukulu kuyambira standard 1 mpaka form 4 kulibe school fees, kulibe development fees.

Mpatseni munthu mbedza, musampatse nsomba. Pa Chichewa pathu timati, Musamphunzitse mwana kudya nsomba, koma mphunzitseni kuwedza.
Umphawiwu tithane nawo ndiye mwana aliyense tizimuikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha. Akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira, adzakhala kale ali ndi ma million ma million a ndalama. Zoona munthu amene wabadwa muno Malawi amene akuziwa mavuto a Malawi angamanene kuti azidzipasa Azip- azitipasa ife ndalama tikaberekana ana ambirimbiri zoona zimenezo akuti a- ati tikhale pa mpikisano tikhale pa mpikisano azibambo ndi azimayi Kungobereka nthawi yomweyo 500 komaso wasisa wasisaso akuti ndi 50 so nkhani yanga ndiyonena kuti munimve abale anga eti mundimve abale anga kuno ku mwanza Ndikuti mwayi muli nawo. Amene angathe kukonza dziko lino ndi Prof. Arthur Peter Mutharika. Wapa, wapanga manifesto yomwe ikukhuza mnyamata ndi msungwana, iku, ikupanga ikukhuzanso amayi ndi abambo, ikukhuzanso anthu a bizinesi ngati inu anthu aku Mwanza. Mwachitsanzo, amayi a bizinesi pa constituency ina liyonse pali 100 million A- amene woti ndi amayi okha komanso anyamata kulinso 100 miliyoni kwa anyamata tikunenanso kuti school fees mukundimva bwinobwino eh? ndikuti school fees kuyambira pa september tikangosankha profesa Arthur Peter Mutharika kulibenso school fees ku primary ku secondary school